No girlfriend, no problem. Zingo.
Ah. vura wonjani makamaka vura wonjani ya Ine ndamene ndinene ofusa iwe chimene ukundiwombera ndi. ndili ndiopenga tathawa navo ukasambe kuti ukasambe ukasambe kuti ndi nthawi yanga ino iwe umakhala kumadzanja ine ndimakhala kumazere ino ndi nthawi yanga kuti ukasambe taima taima kapena iwe ukundiona ngati ndine munthu woti ndiopenga chifukwa choyankhula ndiwe wayambira pamene kufika papa ndani pamene papa rocha bwa ndiweyo chifukwa ine mmene ndinadzayika phazi chonchi iwe nkuti udakali shut up sindingakhale pano kumayankhula ndi chitsiru ngati iweyo gift zimene gift, zi- zi- zipangika gift. pano pachitika zoopsa kwambiri uka- ukapitiriza kulimbana ndine chifukwa ndine munthu Gift, woti tamvetsera kaye, sindilimbana tamvetsera ndi kaye. anthu wamba ngati iweyo. kodi ndi ndani amene adayambira kufika kumalo kuno aa amesa ndiweyo ya pamenepo zikomo ndiyeno ndikudabwa kuti iweyo ukumalimbana ndine munthu oti ndidabwera kalekale pano chifukwa chani ineyo ndikufuna kusamba oyambirira ndineyo kusamba chifukwa choti ndidayambira pava sindifika munthu ndine pano

Ah, zili bwino bwino. koma nonse pafunikira hygiene iwe tamakhala ku cheat kodi udakhalika bwanji iweyo he chimunthu chikulukulu ndevu uku koma umapanga zinthu ngati mwana bwana bwana iwe umayankhula kwambiri ase ndakupezera kanyumba chapenapake usamakhale limodzi nde wapezera nyumba ndani iweyo nde zopusazo uchitsiru eti kodi Kabilo. vuto lako nchani makamaka nkazi yotesa muyankhule Kodi iweyo uli ufuna kukulenga nkazi iweyo? sanabwere chifukwa cha iweyo Ah, eh tulukana tukanaluna munthu onyamuka Eh, a gift tatipatseni kampata Eh, ndu- ndu- ndusiyeni pansiko bwana gift tatipatseni kanjira amwene zikomo kwambiri mwalandilidwa Ah, gift muzikhala ngati munthu wangu eh adona Mm, kachike naso zikomo mukamamva madolo mumudzi muno awo amanina musachite kudandaula ya eh. zikomo kungolisonali pachangu nde mukakhala ndi kavuto kenaka kumandiuza ndithu osati adali pambaliwa kumauza ineyo ndithu kavuto kalikonse zikomo zikomo nde apa munyamuka hayi mara ndinyamuka. sipangavute nditha kukuperekezani ha musazivutitse ndili bo tionana
thawa ndisanakuphe ndikukhulupirira kuti udzadziwa kuti ndi chani nditangoyika mukamwa mwakomo udziwe zoti mano onse ndi balala style ya monkey king ndiphe munthu apa ndikupweteka tini upweteka ndani U- ndikupweteka Upweteka ine ndani? ndikuuza Tiona. iwe ndikuuza
Gi- gift ndisiye gift kodi magamba buffalo lili bobo bafayi eya lili bwinobwino aya ndimafuna ndikasambe bafa iliyonse a mutha kukasamba palibe vuto pitani koma ndimapempha mundipungulire madzi ah madzi osadanda zomvetsa pite chifundo madzi. kwambiri ifeyo ndi anthu achifundo chifukwa chakuti Nanunso tapanganiso osadandaula pang'ono, madzi eh? sitikanizana okay zikomo Osadandaula. mudalitseni eti Osadanda.
mudalitseni apa tiloweno te iwe ndiwe chitsiru eti uona ngati ifeyo tingakusiya siya kuti ulowe mumeneumu samba samba pamenepo oh koma mnyamatayi ah hi ma guys hi ma guys zikutheka koma mafazi eh nkhani imene ndafuna ndikudziwitseni ndiyakuti taito tasintha dewena anayamba kaye kudabwa bwanji kodi eh taito ya gift si imeneyoyo ah taito ya gift si imeneyo si imeneyo eh okay tinganoti taito tasintha pano pansi gift comedy tizilemba kuti mr mbamba nde kusonyeza kuti video imeneyo yapangidwa kuchokera kwa gift eh nde ndimafuna ndikudziwitseni kuti musakhale odabwa eh fire fire timupatse fire mfana eh mr mbamba nde nazo alakwisa ine iwe werenga ndikanga tichiri muchikondi iwe ndine